Malienw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw n'aw balimakɛ aw n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an sigira tuguni aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ. Espace de vérité ye jɛmukan ye ka faso kodɔnna wele minnu cɛsirilen don jamana jɔli ani jamana basigi ani jamana kɔnɔdenw ka kelenya minnu cɛsirilen don o la k'u wele ka na an ka kuma jamana tagabolo kan ka actualité dɔw ta actualité min bɛ se k'a to fasodenw b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ o ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la an ye bi ta choisi kɛrɛnkɛrɛnya la k'a sababu kɛ bamananw b'a fɔ cogo min na ko balalen a bɛ ko sudalen sa baara kun ye kunnafoni jɛlen ka se ka di aw ma adamaden a ka gɛlɛn ka se ka kunnafoni di ni i yɛrɛ kunnafoninen tɛ o hukumu de kɔnɔna la n ye n balimakɛ wele ka na plateau sanfɛ bi n'o ye dirisa mementa ye mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o porte parole dɔ de don k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye dirisa siɲɛ caman ye an ka nin emission in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ wagati min na an ye emission in hakilina sɔrɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka emission dɔ ta emission min n'an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ a nimero fɔlɔfɔlɔ n ye mɔgɔ fɔlɔ min t'a la o kɛra ale dirisa mɛmɛnta kelen dɛ o ni bi ka jan kosɛbɛ an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ yɔrɔ min na bi evolution bɛ ka don a baara la kosɛbɛ o sababu la n bɛ dirisa n b'a yɛrɛ fo parce que hadamaden caman bɛ yen de olu b'i jate don min na n'u y'a ye k'a fɔ baara tagabolo a ka ɲi mais depuis baara tagabolo man ɲi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo bi maliyɛnw bi video nafa ka bon a nafa kama aw b'a partager kosɛbɛ parce que kuma dɔ tun bɛ senna a kuma a mɛnna depuis mɔgɔw tun bɛ anw wele ka information ta an fɛ fo bi mɔgɔw yɛrɛ bɛ information di an ma o kuma o ye kuma jumɛn de ye kuma bɛ fɔ a fɔcogo la pour que fasokɔnɔden bɛɛ ka se ka a faamu n'o ye wagner ko kuma ye wagner ko kuma fɔra waati min na caman ye an wele dɔw ko an bɛ baara min na k'an bɛ propagandi de la jamana ye anw ko n'a kɛra propagandi min ye nka a ye tugu an kɔ an ka jɛ ka nin propagandi in kɛ ni ala sɔnna n k'a ko mana laban cogo min na an b'a ye ka kɛɲɛ ni rfi ka information ye ka kaɲa ni diɲɛ ka wulikajɔw ye u nana ka na wagner ko kɛ lagosiko ye jamana kɔnɔ ka kɛ sababu ye fo sababu min tun bɛ ɲini ka to mali yɛrɛ tun bɛ ɲini ka degun sɔrɔ wagner ko la an ka gouvernement ye kominike kɛ kominike min kɔnɔna la gouvernement ko k'a fɔ olu tɛ wagner dɔn olu bɛ min dɔn o ye des formateurs russes ko olu b'olu de dɔn ko olu bɛ mali la yan i n'a fɔ faransi fana ka sɔrɔsiw bɛ mali la cogoya min na o kuma bɔlen kɔfɛ an ko k'a fɔ an bɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ hadamaden n'i bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ a jateminɛ i bɛ ka min dɛmɛ a mago bɛ mun ni mun ni mun de la sinon n'i m'i kɛcogo dɔn i ka dɛmɛ bɛ taa kɛ sababu ye ka degun lase a tigilamɔgɔ ma an ko ni wagner ko kuma an y'a fɔ kun min kama diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔsiw min bɛ an fɛ yan force française min bɛ an fɛ yan k'u dɛsɛra wa an ye wagner ko kuma lawuli o kun kama pour que an bɛ se ka coopération wɛrɛ kɛ ni Mali ni Rusiw cɛ pour que Rusiw bɛ se ka na an dɛmɛ nka a information sera a seyɔrɔ la diɲɛmɔgɔ y'a mɛn nka ni jamana ɲɛmaaw bɔra bi k'a fɔ ko Wagner ko kuma olu t'o dɔn olu bɛ formateur russe de dɔn ko donc an ka taga n'o base ye an b'o base de kɔnɔ fo bi bi Wagner formateur russe u nana u ma na ne bolo fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o jɛyara ka ban déjà bamananw b'o de fɔ n'i ye sɔsɔli ye dugu jɛra dugu ma jɛ n'i ye sɔsɔli ye o kuma la tile de ma bɔ ni tile bɔra o sɔsɔli bannen pewu sɔsɔli banna bi an ye kibaruya min sɔrɔ mali kodɔnnaw fɛ min sigilen bɛ tɔmɔkutu fo ka taa se diɲɛ kibaruya dilabaw fɛ mais n'a tun danna diɲɛ kibaruyaw de ma an tun t'o jate mais an balima minnu sigilen bɛ tɔmɔkutu ye olu k'an ma ko an tun bɛ ka kuma min fɔ ko n'o ye rusi ka militɛriw ye ko tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ ɲɛ dara olu kan k'u ye nin mɔgɔ jɛman minnu ye ko nin ni mɔgɔ jɛman tɔw tɛ kelen ye an ko alihamudulila u y'o eh, information d'a ma deux jours après faransi ka force min tun bɛ tɔmɔkutu olu nalen k'u ka kosow n'u ka kasa cɛ ka boli ka tɔmɔkutu bila pewu a fɔra ko camp kelen bi k'a okipelen don ni Russie ka militaires de ye a confirmation kɔni kɛ dira bɛɛ fɛ ka ban déjà hali minnu ye an juguw ye ni an tun bolo k'a fɔ olu tun t'a information di n'o RFI ye olu ko k'a confirmer na ko France nalen ka Tombouctou camp bila ko Russie ka sɔrɔdasiw ko olu bɛ yen an ko tare tare fo ka tila ka taa ka taa fɔ tuguni ko Mali centre la Bandiagara Koro Bankas ko wulikajɔ min kɛra yen ko mali sɔrɔdasiw ko ni irisi ka cɛdenw k'u ye kɛlɛ dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ko nin bɛɛ lajɛlen tare tare faransi tun bɛ yan faransi tun b'a ka kɛlɛ kɛ an tun tɛ b'a kalama an b'an ka kɛlɛ kɛ u tɛ an sauver u t'an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ aw ye nin thèmeba kelen in an bɛna an sigi nin de kama bi aw ka se ka partager ka faamuyali bɛɛ sɔrɔ a la bi mɔgɔw mun nana n'a hakilina ye irisiw ka na irisiw kana na coopération mali irisi faransi sɔrɔdasiw ka taa mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o de kama n ye dirisa choisi bi ka na a ka sigi a ka kuma n'a kɛlɛ n'a kɛra fɛn ye ko victoire sɔrɔla la n'an bɛ mɔgɔ fo mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts an b'a cɛ dɔn an b'olu fo dirisa i ni ɲantuma alhamdulilayi gane somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi an b'ala tanu o de baasi kɔni kɛ t'i la Uh,
baasi tɛ n na nisɔndiyalenba yɛrɛ don parce que n sigilen don ka ɲɛsin général Salifu Keyita ma donc o fana y'a damana motivation ye parce que vous savez yɛrɛwolo bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ fa don yɛrɛwolo la anw fɛ yen nɔ an bɛ olu ka garadiw yɛlɛ kosɛbɛ quoi Salifu ka dakuruɲa kelen a ye min tiɲɛ makɔrɔya hali kunun kun tulo b'u la u ka tila ka segin a kuma kan tuguni ka halisa ɲina Salifu kɔ halisa non bon a ye bi min don o la a égaliser man di quoi a n'a fɔ eh, bi en or tun bɛ balontan na quoi donc a ye bi en or de don o la a égaliser man di mm. donc an b'i fo ka abonnéw fo ka technicien bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan mm-hmm. k'u bɛɛ lajɛlen fo mm-hmm. ka yɛrɛwolo kanubaaw ani mɛmɛnta yɛrɛ kanubaaw an b'i a bɛɛ lajɛlen fo d'accord diri bamananw ka kumakan don hadamaden i sigikun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ ko le déploiement de militaires russes se multiplie au Mali ko irisiw ka cɛdenw ko dɔ de bɛ ka fara kan don o don diri k'u bɛ ka na u bɛ ka na don o don sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i kɛra mɔgɔ jɛman n'i tora ka ye mali aéroport la n'i m'i kɛcogo dɔn u n'a ta ka taa t'a fɔ ko awa ko irisi cɛdenw dɔ fana nana tuguni non sisan agiw bɛɛ kɛlen don irisiw ye sisan parce que agiw jɛlen don eh, eh, Eh, dikɔ caman bɛ yen olu jɛlen don ala ni olu fɛn fɛn yera sɔrɔdasiw cɛla sisan dɔrɔn france 24 bɛ bɔ k'a fɔ ko rusiw mais eh, fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ nin ko in na c'est de savoir que k'a dɔn k'a fɔ ko mali yɛrɛ bɛ lahala min na mun ye an se yan pourquoi mali faransi yɛrɛ ko ko an ye jamana min ye ko an ka indépendance b'an bolo ko an ka souveraineté b'an bolo an tila waati dɔ la gana français tun bɛ bɔ de k'a fɔ ko mali terrorisme kɛlɛli k'o tɛ olu ka baara k'o ye mali de ka baara k'o ye armée malienne de ka baara ye u tun b'o fɔ n'an ye résolution fɔlɔfɔlɔ min ta ni faransi yɛrɛ nana ka na ni minusmaw bɛɛ o résolution ye diɲɛ jamana bɛɛ de wele ko ni jamana fɛn fɛn bɛ se ka mali dɛmɛ k'o ka na mali dɛmɛ pourvu seulement que aw ka bɛn a la depuis euh, euh, euh comment dirais le 17 janvier ka na se an filɛ nin janvier min na presque 10 ans an ka jamana bɛ kɛlɛ la faransi nana ko ale welela ko a ka na an dɛmɛ ka kɛlɛ ban a ma se ka kɛlɛ ban non seulement a ma se ka kɛlɛ ban a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ sen bɛ kɛlɛ la donc ni indépendance b'an bolo ni mali ye maliyɛnw de ta ye ni anw de kan k'an ka lakana fura ɲini où est le problème mali ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taga azerbaïdjan ou bien k'a fɔ k'u bɛ taga jamana in tɔgɔ de jamana min ka dɔgɔ ni jamana bɛɛ u k'a fɔ k'u bɛ taga yen ko u ka taga n'olu ka sigi ka kuma comment est ce que ni mali bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka gɛlɛya in ka a wuli ka bɔ mali kan bɛn kɔnɔna la basigi kɔnɔna na ani bonya kɔnɔna na problème t'a la mais faransi ta problème ye jumɛn vous savez n delila k'a fɔ i ka plateau kan na n ko la france est spécialiste en maintien de conflit c'est à dire ni gɛlɛya wulila aw ka yɔrɔ la ka se ka gɛlɛya in kɔni to yen a kana se ka taa cogoya si la ban cogo si la voilà u ka u ka spécialité o ye quoi u bɛ s'o la quoi sinon ils n'ont jamais u ma deli ka gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ jamana dɔ kan fɔlɔ u ma deli ka kɛ fo ni waati dɔ la olu de tun ye gɛlɛya yɔrɔ dɔ la olu gɛnni de kɛra sababuya ye ka na ni nɔgɔya o yɔrɔ la par exemple n'i ye eh, eh, Vietnam ta eh, ka comment dire la Biafra ninnu fɛn ninnu ta u taalen ka bɔ yen de a kɛra lafiya yɔrɔ ma ani Algérie ninnu ni a ɲɔgɔnna tɔn donc Mali y'a ye k'a fɔ ko an filɛ nin nin niveau min na parce que faransi tun bɛ propagande dɔ la a tun bɛ nkalontigɛ dɔ la o ye jumɛn ka faransi bɛ a yɛrɛ ka puissance gonfler ka taga yɔrɔ la ka sɔrɔ en réalité a tɛ militairement fanga bɛrɛ tɛ faransi la ka hali kɛlɛ yɛrɛ kɛ o tɛ k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɛ militairement fanga bɛrɛ yɛrɛ de tɛ faransi la k'a fɔ ko ka terrorisme kɛlɛ a misaliya fɔlɔ ye jumɛn faransi bɛ na yan nɔ don min na serval bɛ na don min na u nana américains ka avion kɔnɔ u bɛ drone minnu utiliser Américains ni Israéliens de ta don Français yɛrɛ terrain kan renseignement min kunnafoniya min n'u b'a ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye Américains de b'a fournir u ma ni Américains y'u sen bɔ a la dɔrɔn Français b'u sen bɔ kɛlɛ la o y'u donnen dibi la o y'u donnen dibi la donc militairement France yɛrɛ tɛ puissance ye ko puissance min bɛ se ka an dɛmɛ comme il le faut nin kɛlɛ na i m'a faamu a drone t'u bolo a c'est à dire a minɛn tɛ u bolo a moyen t'u bolo a wari t'u bolo foyi t'u surtout a ŋaniya yɛrɛ tɛ u la i m'a faamu o de ye ko in bɛɛ lajɛlen juguman dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ moyen ba t'a ye mais a ŋaniya b'a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ mais ninnu ka problème de a ŋaniya yɛrɛ t'u kɔnɔ parce que u bɛ fɛ ka mali to tout le temps u ka jɔnya kɔnɔna na anw ka siri u la sinon comment est ce que e bɛ se k'a faamu gandi e nana k'e bɛna mɔgɔ dɔ dɛmɛ ka gɛlɛya ban comment est ce que e bɛ se ka i yɛrɛ opposer i kɔgɔ da o tigi ka fura dɔ la k'a fɔ k'o fura tɛ k'a ka bana la Tiɲɛ yɛrɛ la e nana k'e bɛna e ta ye kɛlɛ e ma se k'a furakɛ a tigi ko ko fura dɔ bɛ n bolo n bɛna a lajɛ munna e b'a fɔ ko fura in tɛ k'a la hali n'u bɛ sa e yɛrɛ ɲɛ b'a la bana bɛ ka juguya ka taa fɛ u yɛrɛ ko ten ko crise bɛ ka juguya bana bɛ ka juguya mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la non seulement bana bɛ ka juguya mais fɛn tɛ e yɛrɛ bolo pour le moment k'a ban mais a tigi k'a bɛna fura wɛrɛ kɛ e k'o tɛ k'a la donc dans ce cas e de bɛ yɛlɛma ka kɛ problème sisan donc mali bɛ yɔrɔ min na sisan faransi au lieu que ale ka kɛ solution faransi de yɛlɛmana ka kɛ problème sisan a bɔra problème dogolen na f'a bɛ tila k'a fɔ a da la tuguni ko ni maliyɛnw m'a kɛ n ta ye n bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila u contre la donc maintenant pour que ka diɲɛ bɛɛ bila an contre la a b'a kɛ cogo di cette fois ci c'est ka mali diaboliser ka mali ɲɛmɔgɔw diaboliser ka mali partenaires diaboliser ka k'a kɛ i n'a fɔ subagaw de don mɔgɔlankolon de don tiɲɛnikɛlaw de don wagner ko question nana yen de i m'a faamu o ye k'a yira k'a fɔ premièrement o y'a daminɛ fɔlɔ transition na makɔrɔn bɔra ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ko kudeta fila denw de don ale bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u ka fɛn kɛ dɔrɔn mɔgɔ ni kudeta kɛla tɛ se ka don ta donc ka u diaboliser parce que a ma se k'a sago sɔrɔ la waati min na o ye ka u lagosi donc n'a y'u lagosi sisan u nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la mais a ye sa ça n'a pas marché maliyɛnw bɔra ka manifestation ni fɛnw kɛ k'u b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ donc komi o tɛna marché sisan nɔ u bɛ fɛ ka baara kɛ ni partenaire faransi b'a dɔn cɔn a bɛ irisi ninnu baarakɛcogo dɔn premièrement irisi ma anw coloniser donc o complexe t'an ni ɲɔgɔn cɛ o dimi t'an ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn ninnu t'an ni ɲɔgɔn cɛ deuxièmement ni irisiw taara yɔrɔ min na ani faransew taara yɔrɔ min na i b'a ye u baarakɛyɔrɔ tɛ kelen troisièmement irisiw bɛ dankan min na ani faransi bɛ dankan min na dankan kelen tɛ o ye jumɛn faransew ta ye système dɔ b'olu bolo olu bɛ k'o bila baara la a mɛnna système min dɛsɛra u bɛ fɛ ka système min maintenir irisiw ta ye faransew ni amerikɛnw ni tɔw kun donna olu kan k'olu ka fanga tiɲɛ i m'a faamu k'olu ci ka bɔ ɲɔgɔn na donc olu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ fanga sɔrɔ tuguni donc olu baarakɛcogo ni ninnu baarakɛcogo tɛ se ka kɛ kelen donc olu bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ cogo o cogo pour que u bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ pour que u bɛ se ka mandiya sɔrɔ pour que voilà pour que u bɛ se ka teri kura sɔrɔ yɛrɛ la olu b'o kɛ français dun ta ye pour que k'an maintenir an ka t'u bolo i m'a ye différence ba de bɛ yan différence bɛ yan kosɛbɛ kan kelen fɛ olu mago bɛ mɔgɔ la han kan kelen fɛ olu mago bɛ mɔgɔ la k'a dun ninnu mago bɛ mɔgɔ de la u ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ walasa olu baarakɛɲɔgɔn ka caya danaya ka da u kan parce que pour que danaya ba ka da u kan il faut que u ka preuve de yira k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ se u bɛ se ka nin fɛn ninnu kɛ donc n'u t'olu taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna preuve de yira ah non seulement u bɛna preuve yira et puis n'u ye min kɛ olu bɛ nafa min sɔrɔ a la o ye sur le plan diplomatique ani plan tɔ bɛɛ lajɛlen na olu bɛna bɔ olu fana bɛna fɛn sɔrɔ mais ninnu ta ye an bɛ balo aw la i m'a faamu an ka nafolo bɛ bɔ aw de fɛ yen jacques chirac yɛrɛ y'a fɔ a ka interview dɔ la ko faransɛ bɛ wari o wari dun ko a bɛɛ ju bɛ bɔ u bɛna sonyani min kɛ anw fɛ yan donc olu ta ye o yɔrɔ ye ni anw bɔra sanfɛ i bɛ sɛfako kalama faransi sirilen d'o la i bɛ sanuko kalama sanu tɛ eh, faransi bolo mais n'i ma fili ni troisième tɛ quatrième rang mondial don parce que an bɛ sanu minnu minnu sɔrɔ yan nɔ et puis hali faransi ka droit de veto conseil de sécurité la a bɛ justifier ni a ka koloniw de ni koloniw bɔra a bolo a bɛ gɛlɛya a ma donc nin bɛ fɛ k'a ka koloniw maintenir nin bɛ fɛ ka a kun bɔ walasa a ka fanga sɔrɔ donc i b'a dɔn olu fila baara kɛ cogo tɛ kelen donc maintenant faransi bɛna mun kɛ sisan nɔ o ye irisiw kana na donc pour que irisiw kana na sisan nɔ n'a kɛra irisiw ka force conventionnelle n'a kɛra u ka sɔrɔdasiw yɛrɛ ale tɛ se k'o bali parce que nations unies ka résolution ko jamana bɛɛ bɛ se ka na mali dɛmɛ i m'a faamu donc ni force conventionnelle don ni Russie sɔrɔdasiw bɛ na Faransi tɛ se ka foyi fɔ o la sur le plan a ka journaliste tɛ se ka fɛn fɔ a ka fɛn tɛ se ka fɔ donc maintenant pour que a bɛ se ka kuma sɔrɔ o ye mun ye o ye ka ninnu ka sɔrɔdasi minnu bɛ ka na ka olu yɛlɛma diyagoya la hali n'a b'a dɔn ko sɔrɔdasiw de don kuma b'o yɔrɔ in yɛrɛ voilà ka u yɛlɛma diyagoya la ka mercenaire tɔgɔ da u la pour que diɲɛ bɛ se k'a fɔ cogo di ko non non ninnu kana taa an kana sɔn ninnu ka taa parce que mercenaire don parce que diɲɛ ko ko mercenariat ko ka dabila donc maintenant pour que o ka kɛ sisan nɔ a bɛ ninnu ka sɔrɔsiw yɛlɛma olu kɛ mercenaires ye donc ka sɔrɔ ka Wagner tɔgɔ ka o ta n'i y'a Wagner tɔgɔ Faransi de bɔra ni a ye Wagner Wagner tɔgɔ ye parce que a b'olu de arranger n'olu sera sisan ka Russie sɔrɔsiw yɛlɛma k'o kɛ Wagner ye n t'a dɔn n'i y'ale a jateminɛ Union européenne Union africaine ani CEDEAO ni fɛn ninnu olu bɛɛ ko ko olu tɛna jɛn ni a ye ko mercenaires ka na Mali la mais mɔgɔ si m'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye irisi sɔrɔdasiw ka na non u tɛ se k'o kuma u tɛ se k'o fɔ quoi donc maintenant olu ka intérêt ye jumɛn ye o ye k'a yira coûte que coûte que k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la irisi sɔrɔdasiw tɛ dɛ mercenaires de don hali n'u b'a dɔn k'a fɔ ko irisi sɔrɔdasiw de don et puis olu yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ souvent yɛlɛko kuma don u ko ko mercenaires don mais ko irisi état de b'a gérer i m'a faamu wa o kuma kɛlen kuma fila ye voilà mercenaires don mais irisi état b'a gérer ni état b'a gérer o mercenaires ma yɔrɔ ye jumɛn ye sisan donc ça veut dire que irisi sɔrɔdasiw de don mali autorités y'o de confirmer k'a yira k'a fɔ eh, abdulayi jɔpu taara sergei lavrov y'u fila jɔlen ye a ko ko makɔrɔn de wulila k'i jɔ sɔgɔmada kelen ko eh, eh, gawo eh, gawo tɛ plutôt tombouctou tessalit ni kidal ko o camp k'ale bɛn'u fermer ka taa k'a m'olu ɲininka a m'a sara olu la a bɛna taa nin don a m'a f'u ye a bɛna taa nin cogo la a m'a f'u ye ko olu fana ye maliyɛnw de mali lakana b'olu bolo donc olu fana de ka baara don sisan nɔ ninnu bɛna taa ka yɔrɔ minnu to u ka fɛɛrɛ kɛ pour que o yɔrɔ ninnu lakana bɛ se ka sabati cogo min na donc k'olu fana wulila u taara dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini u taara mɔgɔ wɛrɛ ɲini bon an kana fɔ dɛmɛbaga yɛrɛ sa parce que bamanankan na o bɛ ka girin u taara baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲini u ni mɔgɔ min bɛ se ka voilà u ni mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc c'est dans ce cadre que u taara Russie fɛ yen parce que u b'a dɔn a fanga bɛ Russie la a dɔnni bɛ Russie la a volonté bɛ Russie la an ni Russie ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u taara ka taga a ɲini Russie fɛ ni an ni Russie bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi bɛna taa ka bɔ yɔrɔ minnu na ni rusi bɛ se ka an ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna na n'an bɛ se ka taga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ na pour que yanni an ka fangaba sɔrɔ olu bɛ se an ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna na o yɔrɔ ninnu bɛ lakana cogo min na kelen filanan ye jumɛn tuguni n'i ye maramafɛn san mɔgɔ bolo ah a tigi b'i dege maramafɛn ninnu utiliser cogo la c'est comme si anw tɛ avion dilan n'i ye avion san n'i ye faransi irisi sera santarafiriki cogo di parce que eh, eh, eh, eh, santarafiriki président ko ale taara marifa ɲini faransi bolo faransɛw ko bon an bɛna marifa d'i ma mais an bɛna marifa min d'i ma rusi ko k'u tɛ jɛn n'a ye an ka nin marifa ninnu di jaa o marifa ninnu yɛrɛ tun ye marifa jumɛn ye u ye marifa minnu minɛ terroristes la o marifa kɔrɔ ninnu u y'o de fara ɲɔgɔn kan k'u bɛn'o di santarafiriki ma donc alors que nations unies ka résolution ko ko ni marifa min minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o marifa tɛ utiliser tuguni i m'a faamu donc nations unies y'o fɔ o sariyaw bɛ donc irisi fana ko ayi aw ye marifa minnu minɛ er, terrorisiw la aw tɛ se ka o di ninnu ma a dɔw la u bɛ se ka marifa kɔrɔ minɛ u b'a d'i ma i bɛ taa k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye a tɛ kɛ marifa ɲuman donc n'a bɛ marifa d'u ma ni marifa kura tun don problème t'a la donc faransi sɔrɔla k'a fɔ a ye taa irisi fɛ yen irisi de kɛlen don k'aw ka marifa ko bloqué u sera irisi fɛ yen irisi ko santarafiriki président ma non anw ma a bloqué dɛ a fɔra de ko marifa kɔrɔ minnu minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o kana di mɔgɔw ma mais marifa ninnu yɛrɛ marifa joli don u y'a da fɔ ko marifa ba kelen ni kɛmɛ duuru ni dɔɔni o ko ayi n'o yɛrɛ don marifa kɔrɔ ninnu to yen an bɛ marifa kuraw d'i ma wa an b'a doubler fana i m'a faamu wa an b'a doubler donc o kɛlen sisan faransi tila k'a fɔ tun faransi min y'u bila ka taa irisiw fɛ yen k'u ka taa pour que u bɛ marifa sɔrɔ o faransi kelen de ko ko ayi k'ale tɛ jɛn n'a ye tuguni i m'a faamu wa ko eh, ninnu ka marifa eh, di ninnu ma parce que ko marifa tɛ se ka di mɔgɔw ma fo i ka taa tigi dege a kalancogo la irisi fana ko n'o don baasi t'a la an ye marifa min d'u ma an yɛrɛ bɛ taa santarafiriki an bɛ t'u dege marifa ninnu utiliser cogo la irisiw tagacogo filɛ santarafiriki i m'a faamu wa donc mais o taalen u y'olu fana tɔgɔ yɛlɛma cette fois ci k'olu fana kɛ wagner ye parce que wagner de b'olu arranger donc maintenant mali fana la an taara marifaw san irisi bolo an taara hélico san irisi bolo donc diyagoya don u ka instructeurs bɛ na marifa min feerela aw ma misalala sisan mɔbili min feerela aw ma boîte automatique de don ou bien manuel de don premier bɛ don tan deuxième bɛ don n'i bɛ sanfɛ b'a kɛ tan donc olu bɛna diyagoya la u bɛna olu kɛcogo yɔrɔ kɛcogo yira an na minɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu peut-être ni n ye n da don a la a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni o ye kunnafoniya minɛnw ye o kunnafoniya minɛn ninnu fana a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ avion ni fɛn o kunnafoniya minɛnw fana bɛ yen olu fana utiliser cogo terrain kan olu bɛ utiliser de o kɛlɛkɛcogo la renseignement bɛ sɔrɔ ni minɛn min ye olu bɛ utiliser de donc olu fana utiliser diyagoya don fo instructeur dɔw ka na olu ka olu kɛcogo yira an ka mɔgɔ la u n'an ka mɔgɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn parce que an ka mɔgɔw m'a dilan a tɛ dilan an fɛ donc o sɔrɔdasiw bɛ anw fɛ yen état ma o dogo irisi m'o dogo mɔgɔ si ma o dogo donc o mɔgɔ ninnu nana ani ninnu taara ka yɔrɔ minnu bila parce que ɛɛ eh, faransi tɛ sɔn ka min fɔ faransiw ka présence mali la ah, u ka force minnu bɛ yan u ka atout ba tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ moyen aérien de tun don ani communication u ka atout tun y'o dɔrɔn de avion minnu b'u bolo u bɛ avion minnu utiliser sanfɛla fɛ u bɛ drone minnu utiliser an'u bɛ kunnafoni sinon cɛ minnu bɛ taa kɛlɛ kɛlɛ la terrain kan olu tɛ quoi donc n'olu taara ka bɔ nin camp ninnu kɔnɔ donc anw bɛn'o combler cogo di k'an ni Irisi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Tombouctou eh, Kidal ani eh, eh, Tessalit donc olu bɛ taga olu nɔnabila sisan olu n'an ka mɔgɔw bɛ jɛ u b'an ka mɔgɔw dege o baara ninnu minɛn ninnu utiliser cogo la donc o sɔrɔdasiw bɛ yen kunun sɔgɔmada fɛ n tulo b'a la ko eh, eh, eh, eh, ko eh, rfi ka u ka bamanankan eh, journal la k'u taatɔ la eh, ko u tɛmɛna k'u ye dɔw ɲininka kɔnɔbugu k'o tigi k'u ma ee kɔnɔbugu a ka yɔrɔ la o ye an yɛrɛ ka dugu ne yɛrɛ tun t'a la ne yɛrɛ tun t'a la n ko an bɛ si- eh, eh, eh, chinois ni eh, japonais dɔn ka bɔ yɔrɔ jan ɲɔgɔn fɛ ni nin tɛ ko olu tɛmɛtɔ la eh, eh, kɔnɔbugu ko kɔnɔbuguka dɔw ko u bɛ ko mobili baden tɛmɛna ko tubabu tun b'a la ko mais ko ni tubabu ninnu ko ninnu tɛ français bon bon imagine e ka nin e ka nin denmisɛnnin ko ninnu lajɛ i m'a faamu ne ne wolola kɔnɔbugu ka mɔ kɔnɔbugu yen mm-hmm. anw bɛ min dɔn o ye eh, tubabu cadeau tubabu cadeau tubabu fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ an bɛ tubabu cadeau dɔrɔn de dɔn mm-hmm. i m'a faamu kuma tɛ k'a fɔ sisan anw fana fɛnna sisan yɔrɔ jan fɛ anw b'a dɔn nin ye français ye mm-hmm. anw b'a dɔn nin ye fɛn anw b'a dɔn nin alors que même pas pas plus d'un mois eh, espagnol ni ma fili EUTM de don espagnol ka mɔgɔ dɔw b'a la olu tun bɛ to ka munumunu yɔrɔ in na yen nɔ kosɛbɛ n'u taara u bɛ to ka jigin hélico la u bɛ yɔrɔ dɔ encercler u tɛ sɔn mɔgɔ ka gɛrɛ mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ fɛn min kɛ ne tun bɛ wele à chaque fois n'u jiginna kɔnɔbugukaw de tun bɛ ne wele a ko mɔgɔ dɔw nana yan an t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don i m'a faamu ne de tun b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni espagnol de don ni allemand don ou fɛn don i m'a faamu donc o b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔsi minnu bɛ tɛmɛ olu t'u dɔn maintenant sisan ni faransi ka nin journal b'a jira sisan ayi

kunba ye o de ye quoi unhun parce que mɔgɔ caman de bɛ ka an wele a bɛ waatinin bɔ unhun ko u y'a mɛn k'a fɔ ko irisiw bɛ mali la yan ko a ka d'an ye c'est à dire an ka se ka mɔgɔ wele ka na plateau sanfɛ min bɛ se ka explication di a la kosɛbɛ n ko bon kuma bɛnnen don bɛɛ da mais kuma dɔ bɛnnen don dɔ da ka tɛmɛ dɔ kan unhun n ko parce que n'i ye mali ta ka jateminɛ bi mouvement min wulila ka irisiko kuma fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ n ko mais mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts tiɲɛ yɛrɛ la a cɛdenw u y'u seko kɛ irisiko in na en même temps u y'u seko kɛ faransi tagali ko fana u y'u seko k'o fana la mhm. yala an bɛ yɔrɔ min na bi diri mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a fɔ ko irisi ka militaire k'u bɛ ka na mali la dɔɔni dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tɔnbukutu yɛrɛ k'u bɛ yen aw bɛ dɔ kalama ko la wa ayi c'est à dire o tɛ dogo n'a ye de ye quoi c'est à dire ninnu de b'a fɛ mhm. ka a yɛlɛma k'a kɛ ko dogolen faransiw de b'a fɛ k'a kɛ ko dogolen nafa dogolen voilà k'a sɔrɔ ko dogolen tɛ kɛnɛkanko de don c'est à dire depuis ninnu ma na fɔlɔ irisiw tun bɛ mali la o irisiw tun bɛ yan o irisiw ka instructeur tun bɛ yan nɔ n'i taara eh, fɛn na c'est pas peut-être n'i ye tɔgɔw fɔ n'a bɛna kɛ gɛlɛn mais an ka camp dɔw bɛ yen nɔ irisiw ka sɔrɔdasi dɔw tun bɛ yen nɔ i m'a faamu an ka mɔgɔ minnu bɛ avion ninnu fɛn ninnu boli u dɔw tun bɛ yan nɔ u bɛ avion réparer u dɔw tun bɛ yan nɔ u b'an ka mɔgɔw dege avion boli ni fɛn na olu tun bɛ yan ninnu fana nana ka fara kan parce que an taara avion naani san ninnu bolo i m'a faamu an ye minɛn wɔɔrɔ san minnu ni avion tɛ kelen ye donc u nana u b'an accompagner ka taga minɛn ninnu utiliser minɛn ninnu utiliser la non seulement u b'an accompagner ani renseignement n'a tɔ bɛɛ irisi sɔrɔsiw bɛ yan u bɛ yan nɔ u bi u bɛ fan caman fɛ wa u bɛna taga fan caman fɛ irisi sɔrɔ n b'a fɔ ka tila ka segin ka tuguni ka insister a kan irisi sɔrɔsiw de bɛ yan maintenant ni tɔgɔ min ye faransi ja a bɛ se k'o da n'a y'a ja a k'a fɔ blackwater ah. n'a y'a ja a k'a fɔ wagner n'a y'a ja a k'a fɔ gesner ni tɔgɔ min y'a ja mhm. i m'a faamu mais anw bɛ min dɔn o ye irisi sɔrɔsiw de bɛ yan i n'a fɔ faransi yɛrɛ a ko anw y'ale wele ale yɛrɛ taara alimanw nɔfɛ ka na a y'a mɛn o don na k'a fɔ ko alimanw ka eh, eh, lasigiden so kɔnɔ k'u ko k'u ka sɔrɔdasiw ka wa, k'olu bɛ taa k'olu bɛ taa k'u ka sɔrɔdasiw ka segin ka na ko parce que baara in kɛra mɔ la ko olu bolo san seegin k'u bɛ yan ko insécurité dɔ de bɛ ka fara kan bon cela veut dire que olu ye jɔnwala fɔ ka ban quoi voilà voilà min min bɛ dogo la o ko yɔrɔ la o jɔnkala dɔrɔn tɛ dɛ voilà jɔnkala dɔrɔn tɛ dɛ Mhm. c'est à dire eh, u ni faransi yɛrɛ de tɛ ka bɛn a la bilen baara kɛcogo la baara yɛrɛ kɛcogo la parce que mɔgɔ si tɛ ni ɲɛ quoi hɔrɔnya bɛ dɔw la dɛ c'est à dire nana parce que u bɛna waati ka sara baara dɔ kama n tɛ ka nɔ bɔ o bɛna waati min na n'a sɔrɔ ni baara kɛcogo dɔ de bɛ k'i bali k'i ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ i b'a fɔ k'a fɔ bon walahi force minnu b'a kɔnɔna la n'i n'a dɔw ye baro kɛ u kuma f'i a ka bon hakili ma mais u ka jamana de y'u bila ka na u tɛ se ka na fɛn sugu dɔw fɔ u tɛ se k'u opposer faransi la cogo sugu dɔ la américains ka sɔrɔdasi dɔ tun bɛ na cadre dɔ kɔnɔna la MINUSMA na waati ne n'a ye baro kɛ i m'a faamu a ko ko c'est à dire ale ka kanagɛlɛya de kɛra sababu ye depuis ale taara u ma sɔn ale ka na tuguni quoi u ma sɔn k'a ka contrat contrat renouveler quoi parce que kana c'est à dire quoi min u natɔ la min fɔr'u ye mhm. ani n'u nana terrain kan c'est à dire u nalen terrain kan i b'a dɔn u bɛ min kɛ i b'a dɔn k'u bɛ tilen k'u sigi han, ka tilen k'u sigi soit n'u tɛ u ka n'u tɛ échec jouer la u bɛ dame jouer la u bɛ nin na a bɛna na f'u ye nin bɛ fan fɛ non non aw tɛ taa aw ka sira tɛ ko ale nana ten k'a ka mission kɛ k'a ban ale ma foyi foyi kɛ ale taara se a ka ɲɛmɔgɔ ma k'u ɲininka mais ko a fɔra k'an nana fɛn dɔ de la voilà Comment est-ce que an bɛ yan nɔ an tɛ ka foyi kɛ? ka taa don o don an dun nakun y'o ye. I ka contrat ye contrat i ye contrat de signer i nana a to n'i ka contrat banna i bɛ taa donc ale y'a essayer ka kow caya donc u y'ale lataa donc imaginez c'est à dire mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ non nin bɛ se ka kɛ alimanw ka fɛn non non alimanw ni faransiw mésentente ba faransiw dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ a kɔnɔna la mésentente ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais komi yɔrɔ dɔ fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna misaliya dɔ d'i ma en 1904 1904 i b'a dɔn Maroc tun mɛnna kosɛbɛ k'a sɔrɔ faransiw ma se ka Maroc sɔrɔ k'a kɛ u sago ye quoi i m'a faamu faransiw fana k'u tenter kosɛbɛ u ma se k'a kɛ donc maintenant pour que u bɛ se ka Maroc sɔrɔ sisan u ye mun kɛ u taara anglɛw nɔfɛ anglɛw ka far'u kan sisan nɔ pour que olu ka Maroc sɔrɔ o la u bɛ fara anglɛw kan ka Égypte dayɛlɛ anglɛw ye o kɛlen alimanw ko ah ok d'accord o tɛ ka dɔn donc aw b'a tilan anw tɛ fɛn sɔrɔ la donc aw de bɛna fanga sɔrɔ alimanw fana nan'u positionner sisan nɔ k'a fɔ k'u bɛna ninnu bali donc u taara alimanw fana négocier non d'accord problème t'a la a ye sɔn an ka Maroc fɛn n'an sera ka Maroc sɔrɔ sisan nɔ an bɛ Cameroun yan na fan ninnu fɛn ninnu an bɛ dɔ di aw fana ma ye donc olu fana sɔrɔla pour que u bɛ se ka Maroc sɔrɔ sisan i m'a faamu donc maintenant n'o kɛra sisan n'a sera niveau dɔ la o tɛ histoire kɔnɔ n'a sera niveau dɔ la sisan ni problème donna Allemagne ka Cameroun ko la a bɛ mun kɛ a ni France bɛna kɛlɛ don parce que an na waati an bɛnna gâteau kan k'an b'a tila cogo min na e y'i ta ta e y'o dun tour sera ne ma ne ma fɛn sɔrɔ donc euh, euh, euh, Allemands minnu bɛ troupe in kɔnɔ yan nɔ portugais minnu b'a kɔnɔ fɛn u bɛɛ bɛ yan nɔ nin système sugu ninnu de kan

faransi de taara alimaɲi nɔfɛ ka na faransi de taara portugal nɔfɛ ka na faransi de taara eh, eh, eh, a nana ni jamana dɔ a jamana sɔrɔdasi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ kɛmɛ saba kan
i m'a faamu ale de nana ni olu bɛɛ mhm. alors mali min ye indépendant mali min ye jamana ye ko a ka indépendance b'a bolo où est le problème ni mali fana ko ko ale bɛ taga russie nɔfɛ gɛlɛya bɛ gɛlɛya mankan tɛ ka k'a la mais a gɛlɛya ye jumɛn o ye c'est à dire comment dirais-je là an bɛ fɛ ka ninnu to an ka mara kɔnɔ jagoya la i m'a faamu wa? n'a ye fiɲɛ bɔda d'u ma pari- ni mali kɛlɛ in banna sisan nɔ a bɛ gɛlɛya caman lase faransi ma parce que m- faransi sera mali gɛlɛya in sababuya la ka gɛrɛntɛ eh, ka a bolo da mali fɛn caman kan imagine que en 2015 ou bien 2016 ni mali tun tɛ crise kɔnɔna la Yves Le Drian tun bɛ se ka IBK obligé a ka passeport marché d'a den ma
a tun tɛ se k'o kɛ mali tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o tɛ fɛn caman fɛn caman ba bɛ yen o bɛ k'a sɔrɔ est ce que faransi tun bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ k'a sago k'a la ka taa aéroport pistew dilan yɔrɔ min ka d'a ye ni gɛlɛya tun tɛ est ce que faransi tun bɛ se ka mali espace aérien utiliser cogo min ka d'a ye ni gɛlɛya tun tɛ est ce que faransi tun b'a fɔ ko ale tun bɛ taa mali kunkanko kuma fɔ cogo min a tun tɛ se k'a kɛ mais gɛlɛya in kɛra sababu ye faransi bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a bɛ a ka mɔgɔw nafa n'a ye, a b'a yɛrɛ nafa ni Mɛtiri n'i ko ko gɛlɛya est ce que gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo est ce que ɲɛmɔgɔw fana faso kanu t'u dusukun na est ce que o tɛ sinon IBK tun bɛ gɛlɛya kelen min kɔnɔ ne bolo a mana kɛ cogo o cogo lui quand même il a été élu eh, eh, eh, par le peuple mais Assimi ninnu nana fanga la cogo min na Faransi président yɛrɛ ko ko c'est à dire un pouvoir illégal et illégitime mais malgré tout Assimi ninnu ka se ka nin baaraba in kɛ ne ma se ka o yɔrɔ de faamu.

dɔw bɛ nɔ olu n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔw bɛ nɔ olu denkɛw faransi bi vol spécial affrété olu ye jamana in kɔnɔ hali sini olu bɛ kɛ donc n'i ko k'i b'a kɛ cogo dɔ la dɔrɔn bi n'i b'a kɛ cogo dɔ la tɛ dɛ olu ka eh, mali tɛ dɛ olu ka intérêt de ye kelen olu ye faransɛw de ye i m'a faamu a bɛna fɔ n delila ka baro dɔ bi yan nɔ c'est à dire jɔnya waati an mɛtiri comment dire là jɔn ka mɛtiri ni mɛtiriba yɛrɛ bɛ yen quoi jɔn u bɛ jɔn dɔ ta k'o bila jɔn tɔw kunna sisan nɔ quoi mais ale ni jɔn ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka surun quoi dulokitɔ bɛ d'ale ma dumunitɔ bɛ d'ale ma ale bɛ si yen fɛ ale fana ka fisa ni tɔw ye ale fana ka fisa ni tɔw ye quoi donc ale ni ɲɛmɔgɔ in bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a sɔrɔ jɔn de ka ca matigi kɔni ma ou bien jɔn de ka ca ni jɔn murutira matigi bolo tile kelen baara dɔrɔn de don donc pour que jɔn kana na muruti matigi bolo ale ka baara ye jumɛn ale bɛ tɔw minɛ k'u tindi jagoya la k'u di matigi ma parce que ale ka hɛrɛ ni matigi hɛrɛ donc o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ olu bɛ faransi ka hɛrɛ intérêt de défend parce que faransi bɛ fitinin min d'olu ma ni faransi y'an ka tan suɲɛ a bɛ dɔrɔmɛ fila di olu ma ale bɛ taa ni seegin ye donc an tɔw bɛ to kɔngɔ la yan nɔ donc o mɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ se ka gɛlɛman fɔ faransi ye parce que u ni faransi jɛra ka sale coup caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn n'i hakili b'a la affaire Tomi ko kuma wulila yan nɔ waati dɔ la je me rappelle a y'a sɔrɔ

Alors que bɛɛ b'a dɔn an ni France de tun don, kuma caman fɔ a ka ca o ka tɛ négocier ni marifatigi fana ye, an bɛ ma tɛmɛ tile damadɔni kan dɔrɔn u ye veste ko Tomi ye veste dɔ di dɔ ma a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ dɔrɔn IBK fari faga donc u camanba de bɛ yen nɔ minnu ni bɛ siran France ɲɛ parce que u jɛra ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ni France jɛra ka rébellion kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ Bamakɔ yan nɔ mais France tun b'olu bila ka rébellion financer dɔw tun ye intermédiaire ni France ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ donc u ye tiɲɛni caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ siran France ɲɛ Mɛdi an ma min faamu min bonyayana ne hakili ma kosɛbɛ a ka n a ka v n an ani rlizo ka arankoturu la a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ dafalen ɲɛna diɲɛ bɛɛ y' a ka kuma mɛn ka dikurun bɛɛ lajɛlen tan se tun bɛti kan mɛ bɛ se k'a fɔ n'i y'a fɔ tɔgɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na kuma dɔ fɔ mɛ de bɛ ala ka ne da ne ma deli ye fɔlɔ ko jamana marabaga don di don kɛ dikurun min ne jara a ka dusu bɔ jigi sigi kuma min b'a kɔnɔ a ko a ka dikurun la a ko olu ka ko depuis démocratie nana mali la fo bi olu ka nin kalo damadamanin kɔnɔ k'olu ye kɛlɛkɛmina min san ko démocratie nalen bi cɛ ko fanga foyi ma tɛmɛ ko min sera k'a kɛlɛkɛmina san san kelen kɔnɔ bon IBK ka temps waati IBK ko an ma an tun bɛ min mɛn diɲɛma da maliyɛnw da IBK dɛmɛbaaw da o tun ye de ko embargo de bɛ mali kan ko mali tɛ se ka kɛlɛkɛmina san ko faransi de bɛ ka mali bali ka kɛlɛkɛmina san est ce que Asimi ka nin kuma in aa kuma caman bɛ Asimi kɔnɔ dɛ.
Non embargo tun bɛ yen. Unhun. Ɛɛ mais c'est à dire ŋaniya bɛ baara bɛɛ kɛ. Oui. Ɛɛ ninnu ni volonté b'i la ka baara kɛ i bɛ se k'a kɛ. Unhun. Ɛɛ ninnu ye embargo contourner de. Unhun. N t'a dɔn n'i hakili b'a la avion ninnu jiginna Mali la don min na. Unhun. eh, hélico naani jiginna mali la don min na mhm. o don de embargo eh, eh, jakulu dɔ tun sigilen don ko ka mali contrôler arme ko ninnu fɛnw na pour que ka mali sanctionner o jakulu in ka mandat tun kan ka renouveler o don mhm. pour que o mandat kana renouveler comme a y'a sɔrɔ o de la mɔgɔ bɛ ɲina fɛn caman kɔ ni ne tora ka mɔgɔ ka kuma dɔ fɔ rusi ko la ça me fait rire waati dɔ la quoi mhm. i m'a faamu i b'a dɔn droit de veto bɛ rusi bolo eh, irisi ni chinois de ye ninnu nana mhm. ka na projet présenter ko ka o, o commission min sigilen don ka mali vérifier an ka marifa sanko ni fɛnw na ani sanction ko la mhm. ko a mandat renouveler donc u nana projet présenter a kun kan ka voter jeudi min na ni an ka avion nana o jeudi min na irisiw y'a bloquer o don mhm. i m'a faamu donc u y'o o, o, o, o mandat bloquer donc n'o mandat bloquera sa jɔn bɛna mali contrôler jɔn bɛna mali eh, eh, embargo ni fɛn jɔn bɛna a kuma kɛ a kuma kɛla tɛ yen donc u y'o bloquer don min na u sɔrɔla ka armes livrer et jusqu'à présent o mandat ma renouveler fɔ mais o kun tɛ se ka kɛ f'a ka sɔrɔ an ni Irisiw da bɛ file kelen na donc o de la jamana ni se tɛ jamana min ye e ka se ka eh, mɔgɔ dɔ sɔrɔ i ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ se dɔɔni bɛ mɔgɔ min ye donc même sur le plan diplomatique a bɛ se ka i dɛmɛ fɛn caman na par exemple ni an ni Irisiw kun man di an ni Chinois kun man di sisan b'a sɔrɔ crise sisan b'a sɔrɔ Assimi y'a to Faransi ta la o ou bien sisan b'a sɔrɔ Assimi tɛ yen o sanction kun bɛna bin de i b'a fɔ ko sanji kisɛ mais n'u mununa ka don cogo cogo k'u bɛ taga ni sanction ye nations unies na ni chinois m'u opposé rusiw bɛ u opposé donc maintenant fɛn min ye IBK ka yɔrɔ ye marifa sanko a waati filɛ na i m'a faamu Asimi ye sɔrɔdasi ale bɛ fanga la IBK ye civil a bɛ fanga la n t'a dɔn n'i hakili bɛ IBK ka kuma dɔ la ko

i m'a faamu donc ka olu to fanga la olu bɛ siran comment dire premièrement u bɛ siran coup d'état kana k'u la deuxièmement u bɛ siran sɔrɔdasiw ɲɛ troisièmement c'est à dire kɛlɛ yɛrɛ tɛ u ka volonté ye quoi parce que olu halisa u bɛ calcul politicien de kɔnɔna la quoi n'an taara ka kɛlɛ kɛ n'an sera ninnu ma u bɛna kɛ cogo di n'an sera ninnu ma u bɛna kɛ cogo di toujours quoi kɛlɛ ka to sen la kɛlɛ u bɛna kɛ n'a fɔ sini an bɛna ban sini an bɛna ban a tɛna ban e a juguuma yɔrɔ ye jumɛn tuguni c'est à dire hali mɔgɔ kun t'u bolo mɔgɔ min bɛ taa marifa yɛrɛ san bilen blindé ko carton ko kumaw kɛra yan an ye hélico sɔrɔ yan nɔ hélico fiyentɔw olu bɛ nana mun nana n'a ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ sɛbɛ la jamana ko la dɔw bɛ tulonkɛ la hélico ninnu bɛ pan hali mɔgɔ t'u bin yɔrɔ dɔn kelen yɛrɛ dala ka bin Kati fɛn na a wulila dɔrɔn a binna ayiwa comment dire la ka taa a bɛna fɔ ka tɔn faga e, e, e, fɛn ninnu bɛ gazi dɔ bɔn u nana n'o hélico sugu donc imagine n'a fɔra ko ka taa minɛn san minɛn san fana de bɛ yen nɔ i bɛ taa minɛn ɲumanw de san ka taa minɛn san ni volonté ani kɛlɛ bɛ se ka kɛ ni minɛn min mais ka taa kɛlɛ minɛn san politiquement pour que a ka bɔ télé la dɔrɔn ko ne taara avion san politiquement pour que i bɛ se ka retombées sɔrɔ ɔ ninnu dun filɛ nin ye olu to o kɔnɔna la olu nana gɛlɛya dɔ de kɔnɔna na u bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ pour que ka gɛlɛya ban donc volonté min b'u la fɛn caman bɛ yen nɔ e, e, Sidibe a fɔ man nɔgɔ plateau sanfɛ parce que n'i k'i bɛ kuma dɔ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ parce que an bɛ kɛlɛ la juguw b'an na non an bɛ an bɛ kɛlɛ la mais ka se ka c'est à dire information kun ye min ye i b'a dɔn jamana mana kɛ cogo cogo mhm. c'est à dire n y'o de fɔ adamaden bɛ dumuni kɛ cogo min na ka balo ka ji min ka balo c'est à dire hakili bɛ balo kunnafoni sanuman de la mhm. bon ni nin fɔra fasodenw k'a dɔn k'a fɔ transition bɛ ka baara min kɛ fasodenw ka se k'a dɔn mhm. parce que ni Asimi sɔnna ka jɔ k'a fɔ politicien a bɛɛ balolen don malien caman de bɛ yen bi IBK ka fanga kɛra mun ɲɛna Musa ka fanga kɛra mun ɲɛna e, e, ATT ka fanga kɛra mun ɲɛna fo ka taa se Aya ni Dioncounda ninnu ma ani Alpha ka fanga pour que yɛrɛ ka tila k'olu ka nin kalo damadamanin kɔnɔ ko olu ye kɛlɛkɛminɛn min san ko depuis démocratie nana fo bi ko fanga foyi ma tami min sera k'o kɛlɛkɛminɛn san san kelen kɔnɔ bon bɛɛ lajɛlen dun fana ɲɛ b'a la bi pour que k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ discours gansan tɛ mhm. opération min filɛ nin ka k'an ka jamana kɔnɔna la ka m'a fɔ n ko a opération ma deli ka mais ne mémoire la ne hakili t'a la mhm. ko nin opération ɲɔgɔn deli ka kɛ sur différents fronts comme ça mhm. rébellion ninnu fɛn ninnu kun la i b'a sɔrɔ an n'u ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ de la mais ka e ka jateminɛ ka eh, eh, plateau dogon in bɛɛ ta ka tila ka masina zone ninnu fara kan ka na jɛnɛ yanfan ninnu fɛn ninnu fɛ opération bɛ ka kɛ fan bɛɛ de fɛ fan bɛɛ sisan kɔni sisan simultané oui. et puis a bɛɛ bɛ ka kɛ réussite ye quoi a bɛɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ non ça va non ça va non ça va fɔlɔ i b'a sɔrɔ u kun n'u kun bɛ yan fɛ n'a y'u wele ka dɛsɛ yen fɛ u tɛ na parce que o b'a sɔrɔ u concentré ah, mais IBK ka temps waati i b'a dɔn min tun bɛ ne yɛrɛ kamanagan kosɛbɛ n k'o tun ye de u tun bɛ n'an ka kan de gosi ka kan gosi ka tila ka kɛlɛkɛminɛnw cɛ ka bɔ kan kɔnɔ ka taga n'a ye tuguni

o ye jumɛn pour que k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ko an bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taga terrain kan u bɛ taga unité damadɔni ta ka t'o bila dugu isolélen dɔ la i b'a sɔrɔ u ni mɔgɔw ka jan ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama tɛ hali u yɛrɛ dama yɛrɛ lakanani u tɛ se k'o kɛ fɔlɔ quoi e bɛ taa mɔgɔ mugan ou bien mɔgɔ tan duuru ou bien mɔgɔ mɔgɔ bi saba bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ ka t'a fɔ télé ni arajo la k'e kan sigi yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ hali ni mɔgɔ min blessera fana voilà k'i ta ka taa ni yɔrɔ ye voilà i bɛ se ka furakɛ donc imagine ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ comment dire la mɔgɔ mɔgɔ bi seegin mɔgɔ bi naani mɔgɔ bi duuru e bɛ t'o bila yɔrɔ dɔ la donc ni terroriste ninnu dun kun bɛ na kɛlɛ la waati o waati ninnu na u b'u ka force bɛɛ concentrer yɔrɔ dɔ kan sisan mɔgɔ bi seegin bɛ yan avion t'u bolo foyi t'u bolo aw taara u kan ni mɔgɔ kɛmɛ naani ou bien mɔgɔ kɛmɛ duuru ye donc u bɛ taga o gosiliba kɛ o b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw kɛlen don k'u sigi k'u jigi da faransɛw kan ko faransi avion bɛna nale ou bien ko ni u bɛna gɛrɛbɛ faransɛw bɛna renseignement d'a ma u bɛ taa ka na taa f'an ka base attaquer faransɛw tɛ renseignement di deuxièmement u bɛ taa ka taa attaque kɛ fo ka segin fo le lendemain faransɛw tɛ na i m'a faamu wa maintenant sisan nin bɛɛ de falenna n t'a dɔn n'i bɔra a kalama faransi ye kunun bɛɛ kɛ sɔni mɔgɔrɔni na ko minusma avion de ko k'a bɛ taa tɔnbɔkutu na k'an ka mɔgɔw ma sɔn i bɛ pan kunna parce que fɔlɔ u kun bɛ don an ka kan kɔnɔ cogo min ka d'u ye u bɛ bɔ cogo min ka d'u ye mais an ka mɔgɔw kun tɛ se ka don u ka kan kɔnɔ i m'a faamu u bɛ taa mun ɲini an ka kan kɔnɔ kabako dan u bɛ taa mun ɲini u bɛ don cogo min ka d'u ye u bɛ bɔ cogo min ka d'u ye et puis n'an ka mɔgɔw kun mago jɔr'u la i b u bɛ wele u bɛ na fo sini sɔgɔma o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban tiɲɛnikɛlaw kɔni y'u profité o yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye u taara yen nɔ donc maintenant o o système ninnu bɛɛ de falenna fɔlɔ donc an ka mɔgɔ ninnu eh, ninnu nalen u ye min kɛ fɔlɔ o ye jumɛn fo lakanakɛla yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ lakana fɔlɔ yan'a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana donc an ka kan o kan bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ daga yɔrɔ o yɔrɔ la il faut que olu yɛrɛ ka sécurité ka garanti fɔlɔ pour que u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sécuriser donc u ye o kan fɛn fɛn bɛ yen nɔ base fɛn fɛn bɛ yen nɔ poste fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛɛ sécurité renforcer deuxièmement ka tila ka caman fara renseignement kan sisan nɔ quoi donc i m'a ye o kɛlen sisan nɔ terroriste ka mouvement a gɛlɛyara kosɛbɛ quoi parce que i tɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ duuru mɔgɔ kɛmɛ naani ta k'i bɛ taa attaque kɛ fo a ka sɔrɔ i taara k'a sɔrɔ i ma se a tigi ma quoi sinon n'u bɔra a kalama joona donc donc à chaque fois que ni terroriste y'a essayer k'u bɛ rassemblement kɛ ko ka mouvement kɛ avion bɛ t'u gosi à chaque fois n'u y'a essayer k'u fara k'u bɛ taga mouvement kɛ avion bɛ t'u gosi donc par fini u ye rassemblement ba ninnu dabila sisan donc u bɛ mun kɛ o ye attaque sporadique ninnu ye ka taga yɔrɔnin fitiniw ka taa marifa ci yɔrɔ dɔ la ou bien ka to ka boli o de la i b'a ye poste minnu isolélen don dɔɔnin u taa u attaquer attaquer o la pourquoi parce que u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taga attaque ba kɛ yɔrɔ ninnu na donc sisan pour que u bɛ se ka bouger sisan u bɛ taga i b'a sɔrɔ euh, euh,

assaut lancer mamarubu contre la quoi pap pap pap pap pap ni riposte kɛra dɔrɔn u bɛ boli boli ka segin ka na arme ninnu don yan et puis après u bɛ disperser n'i ko k'i b'u fila fila minɛ ou bien kelen kelen bolitɔ minɛ u bɛ sɔrɔ ka taa fɔ RFI ni fɛn na k'a bɛ ka exaction kɛ k'a bɛ ka taa baga mɔgɔ dɔw ma k'u minɛ k'a sɔrɔ k'u ma kɛlɛ kɛ alors qu'en réalité kɛlɛkɛlaw de don quoi mais u ka stratégie de falenna u ye stratégie de falen sa donc o de nin bɛɛ kɛra sababu sa k'an ka armée renforcer kosɛbɛ ka caman bɔ mɔgɔ ninnu ka ka capacité la ensuite i y'a ye kɔsa in na u ka commencer ka na kita yanfan ninnu ni ɲɛna yanfan ninnu fɛn ninnu fɛ u u bɛ système wɛrɛw utiliser c'est quoi c'est mercenariat u b'o kɛ quoi ni u yɛrɛ tɛ se ka taga yɔrɔ min na sisan i kɔni b'a dɔn kɔni an bɛ jamana min kɔnɔ sisan mɔgɔ ni gɛlɛn ka ca quoi mɔgɔ ni gɛlɛn ka ca mɔgɔ ni gɛlɛn ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tulonkɛ la u marifa ci ɲɔgɔn na kɔni kuma tɛ k'a fɔ ko donc u bɛ u bɛ sous-traitance kɛ ni dɔ ye u bɛ vagabond dɔw recruter yɔrɔ dɔw la sisan i m'a faamu wa dugu yɛrɛ kɔnɔ u bɛ vagabond dɔ recruter

duguma sira ni fɛn ninnu fɛ donc surtout a ka gɛlɛn u bolo u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la sa i b'a dɔn u kun nana ka na u base centre na kosɛbɛ yɛrɛ quoi masina ni eh, eh, eh, koro ni bankasi u kun taara u sinsin yen nɔ kosɛbɛ quoi donc maintenant sisan u ka nid minnu bɛ yen u kɛlen don ka ɲa minnu da yen nɔ o yɔrɔ ninnu de bɛ ka démanteler démanteler sisan nɔ quoi donc c'est comme si n'u sɔmina sisan k'a fɔ ko armée kun b'u ka yan nɔ

ninnu b'u pousser ka taga ɲɛfɛ ou bien u b'u ka base ba, base base renforcer quoi donc nin stratégie ninnu caman bɛ u b'a utiliser et puis armée ni stratégie caman faamu et puis sisan cohésion ba fana bɛ an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ sisan sur le sur le terrain parce que waati dɔ la i b'a sɔrɔ corps damadɔninw bɛ yen nɔ sur le terrain i b'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ nin ka commandement b'a bolo nin ka commandement b'a bolo parce que i b'a sɔrɔ président bɛ président masurunnamɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ la a b'a essayer non sisan nɔ nin fɛn ninnu caman de tununa an ka armée kɔnɔna la quoi donc sisan u bɛ kan kelen fɔ u engagélen don minɛn b'u bolo u déterminelen don alors que fɔlɔ tulonkɛba de tun bɛ yen nɔ quoi y avait tellement de chevauchement président bɛ taa a bɛ mɔgɔ dɔ ta a yɛrɛ b'a dɔn a man kan tɛ k'o bila yan na a b'o bila yen o yɛrɛ dɔw yɛrɛ tun b'u to commandement na u tɛ taa terrain kan D'accord Diri ni an bɔra o yɔrɔ la bɛɛ ko k'a fɔ aw ka wulikajɔ fanba tun ye CEDEAO ko fana ye wa mali dun bɛ yɔrɔ min na bi c'est-à-dire le mali est entre le marteau et l'enclume o ye CEDEAO wagati min na fasodenw nalen don k'i sigi k'a fɔ ko CEDEAO ka sommet k'a ka se ka kɛ an sigilen don k'o jaabi kɔnɔ wagati kelen na dɔw fana bɛ mali kɔnɔ ko malidenw de don olu fana bɛ wulikajɔ de la ko olu bɛ manifestation kɛ ko fo jamana bɛ yɔrɔ min na bi sɛgɛnko kuma min yɛrɛ fɔra dɔrɔn k'olu t'a fɛ ka sɛgɛnko kuma yɛrɛ dɛ ko sɛgɛnko kuma k'a kuma k'a ka bila pewu yala diri aw ka wulikajɔ bɛ na kɛ mun de ye bi ni CEDEAO nana ka na mali suspend sanction dɔw fara mali ka sanction kan bi ala ka an kisi a ma aw ka wulikajɔ jumɛn de b'aw bolo contre la CEDEAO en même temps aw bɛ na wulikajɔ jumɛn wɛrɛw de kɛ tuguni min bɛ se ka to a ye baara min kɛ ka baara in ka se ka a to senna d'abord n bɛ wuli ka bɔ yan nɔ comment dire la bi yɛrɛ bɛɛ an bɛ an bɛ baginda an bɛna taga fɛn caman fɔ mais an bɛna na fɛn minnu fɔ n tɛna n'o fɔ fɔlɔ mais vous savez eh, CEDEAO ko ni mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ na fɛn dɔ don à un moment donné diɲɛlatigɛ la il faut que i yɛrɛ ka hɛrɛ kama i ka se i dusu la waati dɔ la c'est-à-dire i yɛrɛ ka hɛrɛ kama tasaraw bɛ yen nɔ i man kan tɛ k'a fɔ k'i bɛ tasara jagoya la i yɛrɛ ka hɛrɛ kama ka na fɛn dɔ ɲini waati dɔ la ko f'i k'a sɔrɔ sisan sisan quoi kɛlɛ dɔw bɛ senna jamana in kɔnɔ sisan ee a jateminɛ sisan san san ka IBK to fanga la jɔn de tun b'a kɛrɛfɛ olu dɔnnen don olu bɛɛ dɔnnen don olu dɔnnen don mhm. voilà donc olu dɔnnen don donc dɔw m'a digérer halisa k'a fɔ ko ko olu bɔra fanga la donc olu bɛ mouvement na olu bɛ fɛnw na donc fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ minnu ye IBK lataa pour que an b'olu sɛgɛn an b'u tɔɔrɔ alors que u t'a dɔn u sɛgɛnni n'olu tɔɔrɔli k'u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ de la u k'a kɛ jamana de la u tɛ k'a kɛ ninnu dɔrɔn na quoi donc o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ye kɛlɛw participer minnu ye fɛn caman participer olu yɛrɛ hakili la a man kan tɛ ka kɛ anw kɔ cogoya si la olu fana bɛ yen nɔ olu diminnen don bon dɔw bɛ yen nɔ de bonne foi hein parce que an fana eh, eh, eh, Siribe an fana bɛ to ka fili o yɔrɔ ninnu na awɔ dɔw dɔw bɛ fili dɔw bɛ fili la n y'o de fɔ dɔ- kelen-kelenninw b'u la minnu bɛ fili o kɔnɔ Voilà, an fana bɛ to quoi ka fili o yɔrɔ ninnu na n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu bolo a man kan tɛ ka kɛ tan i m'a faamu o mɔgɔ hali n'a sɔrɔ n'o man ca kosɛbɛ olu bolo a man ka kɛ tan donc a kan ka kɛ cogo min na fo olu k'o kɛlɛ kɛ o bɛ yen an b'o olu mɔgɔ faamu mais an bɛ mun fɔ nin mɔgɔ bɛɛ ye han an ka hymne national de ko si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur la rempart ko ni jugu y'a kun bɔ a kɛra jamana kɔnɔna de o a kɛra jamana kɔfɛla de o ko an ka wuli k'an jɔ ka kɛ kogo ye ka don jugu ni jamana cɛ n'a fɔra ko jugu jugu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka na ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ se ka tɔɔrɔ se i ma o de ye jugu ye sinon mɔgɔ min bɛ na ni fɛn ye ka hɛrɛ lase i ma o tɛ jugu ye dɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ baara min ni a kɔlɔlɔ bɛ se i ma o de ye jugu ye alors que bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la CEDEAO bɛ wuli ka jɔ minnu na faransi ka leadership kɔnɔna la a bɛ na kɔlɔlɔ de lase an ka jamana ma han bon mɔgɔ minnu fana bɛ ka CEDEAO eh, jukɔrɔma tintin fo ka taga se u bɛ taga fɔ eh, eh, RFI kan ko CEDEAO ka eh, eh, eh, eh position de fermeté adoptée a ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko CEDEAO ka gɛrɛntɛ ta CEDEAO k'i ɲɛ kumu Mali fɛ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a Mali ni min ka kan ɲangini min ka kan k'o da Mali kan nin bɛ taa bɔ Malien yɛrɛ da yɔrɔ yɔrɔ. non tiɲɛ yɛrɛ la kabako don. i b'a sɔrɔ o b'a jira o b'a sɔrɔ c'est à dire uh, jamana kɔni tɛ bilen jamana kanu banna hali jamanadenw yɛrɛ kanu banna peut être dimi min b'a la a bɛ fɛ k'o de exprimer ale t'a dɔn k'a fɔ ko ni eh, eh, CEDEAO nana fɛn dɔw kɛ yan nɔ

texte min b'u bolo o ye jumɛn ni jamana min ye nin ko sugu ninnu kɛ an b'a senbɔ an ka instances la ni jamana min ye nin ko sugu ninnu kɛ CEDEAO ka instance minnu bɛ yen nɔ par exemple ni mɔgɔ kan ka nommer k'u bila yen o jamana mɔgɔ tɛ bila yen CEDEAO ka sanction banna a tɔ bɛɛ ye bagama ye a tɔ bɛɛ ye ko diyagoya ye fo ni an bɛ fɛ ka jamana diyagoya jɔ waati dɔ la ka ko dɔ kɛ a la parce que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko faransi b'a kɔfɛ ka fɛn dɔ kɛ donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw dɔrɔn maliyɛnw kana na siran CEDEAO ɲɛ an ye kɛlɛ dɔ kɛ fo ka na se niveau ma an ye sɛgɛn caman kɛ mɔgɔ an yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ bamanankan na ko ɲani kɔ hɛrɛ hɛrɛ dɔ bɛ yen i t'a sɔrɔ fiyewu n'i ma fɛ yɛrɛmahɔrɔnya tɛ sɔrɔ ten ko i ma ɲani i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la n'a b'a dɔn ko n'a y'i bɔgɔ k'i bɛ boli a t'i bɔgɔli dabila o f'a k'a dɔn de ko n'a y'i bɔgɔ n'a ye tɛgɛ kelen k'i la i bɛ tɛgɛ duuru k'a la hali n'i dalen don duguma i t'a to yen waati dɔ la kɛlɛ la i bɛ dɔ bin i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini siga t'o la voilà donc il faut que maliyɛnw ka u yɛrɛ bila o position de kɔnɔna la nin waati na an kana yira CEDEAO la k'a fɔ ko non non an bɛ ka siran kɔngɔ kana minɛ minɔgɔ kana minɛ non non non bɛɛ dun b'a dɔn laɲini tɛ se ka sabati ni degun dɔw ma. voilà fo degun mana ɛ a jateminɛ kɛ CEDEAO filɛ ka bagabaga min kɛ faransi ma bagabaga kɛ mais a labanna cogo di a labanna mali ta la a labanna mali ta la donc CEDEAO fana b'a ka bagabaga la a bɛ sɛgɛn a ka bagabaga la a bɛ tila k'a dabila parce que fɛn min bɛ yen bi bi na mɔgɔ caman bɛ CEDEAO kɔnɔ o bɛ question de principe dɔrɔn de kan o ye jumɛn parce que ko coup d'état de kɛra yan nɔ donc an bɛ nin fɔ ani an bɛ nin kɛ o tɛ kelen ye dɛ i m'a faamu sinon n'o tɛ a jateminɛ kɛ a ma fɔ de ko ni transition prolongera ko o bɛ an don buru kɔnɔ han a kuma fɔra yan ɔn transition prolongera u ye mun fɔ sisan u b'a fɔ ko ka na ni chronogramme de ye ɔ chronogramme talen filɛ nin ye sankanko kuma taara fɔ u ye mun kɛ u tɛna na dɔwɛrɛ fɔ dɔrɔn CEDEAO bɛna na date dɔ dɔrɔn de di bon a ye élection kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na ou bien a y'a kɛ san wɔɔrɔ san san kelen kɔnɔna na CEDEAO banna u tɛna na dɔwɛrɛ k'o kɔ donc ni mɔgɔ min ye i jigi da CEDEAO kan ka CEDEAO k'i ka kɛlɛkɛfɛn asimi yɛrɛ ɲuman na ko eh, ninnu bɛna taa k'an to yan n b'a fɔ a ka discours la o don a y'a fɔ a ka discours la a ko bɛɛ bɛ k'a ka intérêt ɲini ah, k'a fana bɛ maliyɛndenw de ka intérêt ɲini sa ne ah. bolo asimi ka nin discours quoi dirigeant de fɔ quoi sa ne ma deli k'a discours ɲɔgɔn ye eh. parce que ɲuman fɛn mana nin discours la mais k'a ka se ka dɔn mali kanu e bɛ se k'i ta CEDEAO fɛ mali kanu b'e la e bɛ se k'i ta CEDEAO fɛ cogo di ɛ MINUSMA a mɛnna g- cogo o cogo MINUSMA bɛ taa ka bɔ yan a mɛnna cogo o cogo faransi bɛ taa ka bɔ yan a mɛnna cogo o cogo irisi bɛ taa ka bɔ yan e bɛ se k'i ta olu fɛ cogo di ko ka taga élection dɔ galabagalaba kɛ ah sini an ka tila ka taga sigi coup d'état kɔnɔ tuguni quoi minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ sini olu de bɛna na bɔ ka marche kɛ ko élection ko namara kɛra la siga foyi t'a la parce que n'u ma se ka taga ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, n'u ka mɔgɔw ma se ka voter koro n'u ka mɔgɔw ma se ka voter bankass n'u ka vote- mɔgɔw ma se ka voter masina olu de bɛna bɔ k'a fɔ tuguni ko état de élection organisé ko dugu minnu ka d'a ye a ka mɔgɔ tun bɛ dugu minnu na a y'olu la voter a ka mɔgɔ tɛ dugu minnu na k'u ma sɔn olu ka voter olu kelen de na tila ka bɔ tuguni non siga t'o la ka tila k'an bila marches ni fɛnw na tuguni ça sert à quoi rien ça ne sert à rien et puis c'est à dire mɔgɔ waati dɔ la u b'a kɛ don mɔgɔ kun na comme si ni démocratie ye fin en soi de comme si ni fɛn dɔ de bilalen don a fo i ka don o kɔnɔ k'i sigi diyagoya la n'e ma don k'i sigi a kɔnɔ diyagoya la e tɛ foyi e tɛna kɛ foyi c'est pas vrai chinois tɛ nin yan première puissance économique tɛ bi yan i bɛ démocratie ko kuma bɛ chine yan mais u yɛrɛ sera ka tabiya dɔ bila sen na u bɛ taa ten han arabie saoudite filɛ nin ye u ka ɲi o mais u yɛrɛ sera ka tabiya dɔ bila sen na u bɛ taa ten ɛ qatar ninnu fɛnw filɛ nin ye u yɛrɛ sera ka tabiya dɔ bila sen kan u bɛ taga n'o tabiya mais pourquoi anw yɛrɛ tɛ se ka tabiya dɔ bila sen kan an yɛrɛ bɛ se ka taga ni tabiya min ye n'a b'an bonya a b'an danbe bonya a b'an ka hɔrɔn bonya an ka jamana bɛ se ka développer a kan pourquoi an yɛrɛ to ka ko waati o waati an bɛ taga an sigi mɔgɔ dɔ de bɛ taga sonin dɔ jɔ han k'a da kɛ sanfɛla fɛ ko fɔ an k'an cun o kɔnɔ ka jigin a kɔnɔ ko n'o de kɛra k'anw bɛ yɔrɔ ɲuman na u b'a fɔ démocratie demo contenu foyi foyi t'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ foyi faransi min b'a fɔ a ta a faransi ka démocratie ani américainw ta tɛ kelen ye faransi ka démocratie ani anglais ta tɛ kelen ye donc mun na anw yɛrɛ ta an t'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la cogo min na an bɛ se ka bɛn kelen dɔn donc ka taga élection de ta ka jamana fɛn bɛɛ siri élection na k'a kɛ i n'a fɔ ni élection kɛra dɔrɔn non gɛlɛya banna jamana kɔnɔna na alors que k'an to nin gɛlɛya in kɔnɔna na an ye élection caman kɛ an y'a kɛ 2013 an y'a kɛ 2018 an y'a kɛ 2020 a yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tun bɛna laban balawu la an ka jamana kɔnɔna la donc pourquoi an t'a labɛn ka ɲɛ mais Sidibe min fana bɛ yen o ye élection waati fana o ye politicien ka sugudon waati o ye wariba sɔrɔ waati awɔ sugu bɛ yen o waati u bɛ taa sugu la dɔw bɛ kɛ directeur de campagne ye olu bɛ wari caman sɔrɔ u b'o gérer dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bila mission na olu bɛ wari caman sɔrɔ u b'o gérer dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana in filɛ nin ye niveau min na sisan olu tɛna se ka fanga sɔrɔ cogo si n'u ma taa fara candidat dɔ kan k'o dɛmɛ ni élection tɛ yen i bɛ candidat dɛmɛ a ka gɛlɛn donc olu bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na pour que an bɛ taga ani dɔw fana ta ye olu hakili la u b'a fɔ k'u bɛ chantage kɛ sɔrɔdasiw la ka pression kɛ an k'a fɔ k'an tɛ an tɛ an tɛ an tɛ pour que an bɛ wele ka place dɔ d'an ma ka place dɔ d'an ma wari dun tɛ yen fɔr'u ɲɛna ko wari tɛ yen place tɛ yen o ka t'a fɛ d'accord Diri ka folikan laban n ka folikan laban ye min ye ni Ala sɔnna a ma le 10 an bɛ kɛ kɔna

san wɛrɛ san wɛrɛ su tɛ sa ɲinan jamais ni ala y'a da i bɔgɔ la k'i bɛ sa bamakɔ foyi t'i faga kɔna mais aw bɛ taa mun la kɔna yen aw bɛ taa mun la kɔna yen janvier 2013 kɛlɛ min kɛra kɔna a ma dogo mɔgɔ la an an bɛ taa kɔna

ni i lagosira waati o waati waati o waati o b'a yira k'a fɔ o b'a yira i bɛ ka progresser voilà i bɛ ka parce que i b'a dɔn diri nin yɔrɔ in na c'est à dire n bɛ foli lase aw ka porte parole dɔ ma n'o ye ben le cerveau ye mhm. parce que i b'a dɔn mali kɔnɔ c'est à dire euh, hadamaden i ni a bɛ se ka k'i ni mɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye sujet dɔw kan mhm. o ye bɛɛ lajɛlen de ka taabolo ye mais k'a fɔ ko mali kanu tɛ ben na mhm. nkalon don quoi ben da de y'a fɔ kayi ɲinan a ka meeting senfɛ u y'a ɲininka k'a fɔ ko irisi ko k'a bɛ cogo di a ye mois de janvier de fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ min hakili bɛ bɛn ka kuma la kayi a ye mois de janvier de fɔ mɔgɔw ɲɛna mais ne bolo ne hakili b'a la cogo min na bɛɛ hakili b'a la tan mais c'est à dire n'a tun kɛra cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye tuguni u tun bɛ bɔ n'o de k'a lagosi n'a ye mhm. mais bɛn ko k'a fɔ ko yanni le 14 janvier cɛ ko min ye irisi ko ye k'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bange ko irisi sɔrɔsiw k'u bɛ se mali la yan bon a dun filɛ nin ye bi bɛɛ sɔnna bi confirmation bɛ bɛɛ bolo ko irisi sɔrɔsiw bɛ mali la yan sidibe donc o la bɛn k'a ka se ka an ye an ye voyage dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye an tagatɔ la an sera yɔrɔ dɔ la ka mobili to boli la sisiba commencera ka bɔ mobili kɔnɔ ka tasuma wuli ni bɛn de tun don ani ka ni camarade wɛrɛw an sera k'an débrouiller an mobili lajɔ an seginna ka na dugu dɔ la an kun bɛ ka taga yɔrɔ min na tile kelen boli de tun don quoi presque tile fila yɛrɛ an seginna ka na euh, mɔgɔw nana mobili lajɛ bɛɛ ko ko non ko an kana an tugu ka taa tan k'an ka segin parce que n'an taara tan c'est dangereux an donna o mobili kelen kɔnɔ ka risque ta n'o o tasuma kelen ye ka o tile kelen boli in kɛ ka taga o ci na ka tila ka segin ka na bamakɔ juste pour que k'a yira mɔgɔw la c'est à dire waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ tulonkɛ la waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ wari ɲini na ou bien waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔ non mais en réalité aw yɛrɛ ni ala cɛ a bɛ faso baara de la c'est à dire faso baara tɛ dɛ bon a kɛra faso baara a ma kɛ faso baara o tɛ dɛ mais an dalen don fɛn dɔ de la quoi i m'a faamu bon mɔgɔ dun bɛɛ bɛ sa i danna fɛn dɔ nɔfɛ i dalen don fɛn min na Non, i bɛ mais sa sinon- sinon i bɛ- siga yɛrɛ- voilà i bɛ sa o de la siga donc o de la yɛrɛ t'o la. waati caman mɔgɔ caman t'a faamu u b'a essayer ka fɛn caman kɛ u bɛ fɛn caman don an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ na ni kuma caman ni fɛn caman ye i b'a ye f- kuma caman bɛ wuli quoi mais mɔgɔ i dalen don min na foyi t'a to i b'o bila fo don min na i k'a ye k'a fɔ ko i dalen don fɛn min na tiɲɛ yɛrɛ la o kun tɛ don don min na n'an y'a dɔn k'a fɔ ko an dalen don fɛn min na n'o tɛ o don an bɛ se ka sɛgɛn sinon n'o tɛ en attendant wari wo saya wo baara wo bana wo an bɛ ala deli nin si kana an sigi kɔfɛ quoi surtout cɛ mali kɔnɔ mɔgɔ bamakɔ yan non an fana an ye privilège caman sɔrɔ dɛ sidibe an bɛ kɛ kilimu kɔrɔ bamakɔ an bɛ don mobili kɔnɔ an bɛ taa hôtel kɔnɔ an bɛ shɛw ni fɛn dun mais an bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka minnu ka kɛlɛ kɛ n'an tila k'a fɔ tuguni ko n'an tila k'a fɔ ko ka taa olu fɛ yen pour que k'olu hakili sigi dɔrɔn ko an bɛ siran ka taga yen dɔrɔn donc o kɔrɔ ko non an ka taga kɛlɛ an ma se ne pense ko nin kɛlɛ ko parce que nin kɛlɛ ninnu an ka président d'honneur ye modibo keyita de modibo keyita fagara e b'a dɔn e ka ɲɛmɔgɔ fagara kɛlɛ min na e k'o kɛlɛ ta ka tila ka siran saya ɲɛ i bɛ ka nkalon tigɛ i yɛrɛ dɛ parce que nin kɛlɛ an t'an dogo mɔgɔ la dɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko saya b'a la bana b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la a bɛɛ b'a la o asimi ma saya de ta ka n'a sigi yan seliba don dɔ m'a fɔ k'a bɛna a kan tigɛ sako a tilala sako fila la parce que don min u ye fanga minɛ ah. burama la a don kelen u bɛɛ tun bɛ se ka sa ka bɔ la ka tila ka na tuguni o dɔw tun b'a fɛ k'i kantigɛ salidon yɛrɛ ka bɔ bɛɛ la c'est à dire i b'a dɔn a ye risques ta eh, faso in kama faransi ye président hakɛ min faga a ka ni a ka bi président a bi ɲɛmɔgɔ bi saba bɔ farafinna yan a m'u faga dɔwɛrɛ la koyi k'u bɛ fɛ ka don ale n'a ka hɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ farafinna u bɛ fɛ ka farafinna bɔ jɔn la bon d'accord Kɔna ko in a message bon an bɛ taga Kɔna le 10 mhm. an bɛna conférence parce que an kan ka bɔ le 17 Hein, le 17 janvier an ah. tila mɛnaka de ko in bɛɛ daminɛna 17 janvier dɔ fɛ mɛnaka mhm. crise in yɛrɛ rebellion ninnu fɛ mais a ko kɔni kɛ ɲaŋinen don kosɛbɛ sinon cɛ ne ma da la cɛ a ma nɔgɔn dɛ diri jumɛn de ma nɔgɔn cɛ c'est à dire mikorotigi ninnu cɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ manifestation ninnu sen fɛ dɛ hmm. i yɛrɛ b'o kalama tuma dɔw la ni ni girin b'a la dɔrɔn a b'a fɔ sisan mɔgɔw b'u labin i ka minɛn bɛɛ de bɛ tiɲɛ i ka mikoro bɛ tiɲɛ i bɛ boli k'i ka samaraw to yen dɔw bɛ taa u ka sakiw to c'est à dire ni yen n'a ko basigilen don a sécurité ko bɛ cogo di yala a labɛnnen don wa non sécurité bɛ yen sécurité bɛ yen mais comme sécurité 100 pour cent o ti o ti yɔrɔ si la mais sécurité bɛ yen Oui. Ah, et puis i bɛ ka Kɔna filɛ yɔrɔ min fana o tɛ yen Kɔna sɔrɔsi ba de bɛ Kɔna Ah, i m'a faamu wa sɔrɔsi ba bɛ Kɔna mɔpiti yɔrɔ mɔpiti yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ mouvement min bɛ mɔpiti sécurité ko nin fan na a ka dɔgɔn mali mali fan wɛrɛ fɛ quoi bref donc bɛɛ welelen don b- non an bɛ taga Kɔna le 10 le 17 o ye bamakɔ ta ye Awɔ. an bɛn'o kɛ Bamakɔ yan nɔ le, le, le 17 boulevard la voilà le 17 an bɛna bɔli dɔ kɛ an bɛ ka programmer k'a kɛ marché le 17 janvier awɔ ka bɔ place de la liberté la ka na monument de l'indépendance ah cɛ a bɛ ka suma o ko fɛ o kuma fɛ dɛ Diri n'an ma kuma o la o dɛ a ma ɲi dɛ non a ma sumaya an bɛ an bɛ laban eh, bi ye le bi ye le combien i b'a kalama ko maliyɛnw mobiliser len sigilen de don sisan n'i y'a appel lancer dɔrɔn mɔgɔw maliyɛnw mobiliser len sigilen parce que maliyɛnw u tun bɛlen tɛ tulonkɛ la maliko la dɛ u tɛ tulonkɛ u tɛ molobaliya de la ayi an bɛ sisan voilà non. ka u wele ka k'u bila manamana ko la o t'o fɛ ne yɛrɛ kɔni ye ne ye layidu kelen ta voilà M5 kɛlɛ kɔfɛ ne tɛ fara politicien dɔ kan ka politicien dɔ kɛlɛ o banna ɲɛnamaya kɔnɔ quoi ne t'o kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuguni quoi parce que fo bɛɛ de k'a dɔn politicien minnu bɛ yen bi ko nin fanga in ka taa ni aw ye nin dɛmɛ ka fanga in na taga mɔgɔ kelen min bɛ gouvernement kɔnɔ n'olu bɔra olu bɛ tila ka nin kɛlɛ kelen ɲɔgɔnna de kɛ donc c'est à dire politicien m'a fɔ a bɛɛ mais a fanba ta mali ko tɛ quoi i bɛ i bɛ depuis waati jumɛn fo sisan i b'anw ye maliko kuma kɛlɛ faransiko kɛlɛ ani n'an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na an ni faransi bɛ ɲɔgɔn na sinon euh, euh, euh, jɔyɔrɔko kɛlɛ ninnu fɛn ninnu o ka dɔgɔ an ka o ka dɔgɔ an ka kɛlɛ la kosɛbɛ. D'accord i ka foli ka laban. Voilà foli ka laban ye min ye. Mhm. Euh, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kɔna mhm. le 10 le 17 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ euh, comment dire là parce que an kan ka euh, euh, Baginda c'est avant avant comment dire là avant CEDEAO kɔna c'est après CEDEAO parce que CEDEAO bɛ sigi dimanche de donc lundi an bɛ CEDEAO jaabi kɔna le 17 n'u ye décision min ta n'a bɛnna maliyɛnw ta ma ou bien n'a ma bɛn maliyɛnw ta ma an bɛ bɔ ka o yir'u la le 17 ni Ala sɔnn'a ma an b'i fo ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo. D'accord maliyɛnw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye nin tun ye aw ka émission préférée espace de vérité. Ee n bɛna ɲina Sidibe. Oui. n bɛna ɲini n bɛ fɛ ka ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɔ comment dire là euh, jamana ɲɛmɔgɔ fɛ surtout an ka gouvernement fɛ mhm. vous savez an bɛ guerre de la surtout nin waati in kɔnɔna na nin waati ka kalan kosɛbɛ mhm. contre nous mhm. il y a une communication unifiée contre nous une communication unie contre nous parce que faransi ni a ka média fɛn fɛn bɛ yen nɔ o bɛɛ kɛlen don ka communication direct euh, tagasira kelen ta contre le mali et il est très important également mali gouvernement ka mali kɔnɔ yan nɔ communicateurs minnu bɛ yan nɔ a k'u fara ɲɔgɔn kan olu fana ka direction kelen ta walasa ka taa u ka u ka taga o direction fɛ pour que o ye guerre guerre communication fana ni communication tɔ tɛ kelen élément de langage minnu kan ka ta voilà kana kɛ bɛɛ ka tigi yɛrɛ tɛ gouvernement kana na siran o wari bɔ ɲɛ voilà budget national b'o de kama u ka communicateurs ta k'u fara ɲɔgɔn kan i m'a faamu élément de langage minnu kan ka bɔ nin de fɔli ka ɲi nin de fɔli man ɲi jugu b'an kɔ a bɛ fɛ ka nin de don an da an k'a fɔ mais an kan ka nin de fɔ an bɛ fɛ ka taga yen fɛ jugu bɛ fɛ k'a fɔ k'an bɛ ka taga yen fɛ donc tant que ni gouvernement m'o baara in kɛ ni bɛɛ tora i sigi ka place la i y'a faamu cogo min na i bɛ bɔ k'a fɔ ten e yɛrɛ bolo i bɛ ka ɲuman dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ k'a cɛn alors que olu dun sigilen bɛ yen nɔ il faut que u ka u ko courage ta ah u k'o courage ta n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ta ye courage ta a ka courage ta ni mɔgɔ min ta ye siran a ka siran bila ni mɔgɔ min ta ye orgueil a ka orgueil bɔ a la i m'a faamu mɔgɔ min bɛ se ka min kɛ jamana kɔnɔ a bɛ se k'o de kɛ i sɔnna a ma i ma sɔn a ma o n'an y'an sigi ka n'i ka studio kɔnɔ i bɛ filɛ o tɛ tulo o tɛ nkalon ye o donc o o Ala y'o min kɛ a ye o bɛ nafa min se jamana ma an b'o de exploiter k'o kɛ jamana ye donc u ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka communication ɲɛnama ka communication ɲɛnama kɛ voilà ka communication ɲɛnama kɛ eh, eh, jamana ye pour que an bɛ se ka bɔ guerre la o ka fisa sɔgɔma o sɔgɔma maliyɛnw b'u s- u- eh, kumuninba bɛ wuli ko RFI nin nkalon in d'an na ou bien France 24 nin nin nkalon in d'an na bon fo e ka wuli sisan nɔ e ka wuli ka taa élément de langage ɲini yɛrɛ nin fana bɛ taga ɲini nɔ u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka communication guerre communication an k'a kɛ n'a a bɛ se ka kɛ cogo min na an ka kɛ ten k'a ɲɛ ɲɔgɔn bolo o ka fisa bɛɛ ka to i dan na ka to ka kuma kumaw ni fɛn kɔ parce que à un moment donné faut qu'i ka courage sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ a bɛ wari de non non on s'en fout u ka fɛn dɔ kɛ pour que bɛɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ d'accord merci beaucoup Didier an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam merci